chomwe zinachitikatu zinali zonena kuti anangomva zoti mpando wa usipikawo ndi zonena kuti wina aliyense ali free kukapikisana nawo ali omasuka akhoza kukapikisana nawo nde basi kunali mpaka kuwayitana akazi wawo darling eh, inetu ndikufuna ndikapikisane nawo pa mpando ngati ndoyani spika wa nyumba ya malamulo oho eh. inu nde muti kumene koko kuchipani chikusapotani ayi wina aliyense akhoza kapikisana nawo kumakamba zoti ndaniso ndi Sam Kawaletu akuti afuna kapikisana nawo pa mpando wa uspika wa nyumba ya malamulo ukalimbirana ndi Sameer Suleman kumakamba zonena kuti nde kuchipaniko mukuti amusapota nanga kodi sakakwenyanako kumeneko ndi ena ndi ena chifukwa nde kuti kuchipani angathe mwina akufunanso munthu wina kuti azampange endorse akaimire chipani cha mcp ayi tikhala tikufotokozatu nkhani yabwinobwino koma tikupanga choncho tapangani subscribe ku channel chimene cha malawi trends tv kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zikufikani mosavuta ndekuti kutipangitsa kufotokoza nkhani yomwe yachitika chakumadzulo komwe kuno Pamenenutu a Sam Kawale omwe tikuwadziwa zoti anali a nduna oyang'anira za Agriculture, za ulimi mu ulamuliro wa a Chakwera, makamaka chakumapetoku, iwowatu ndi zonena kuti abwera poyera ndikunena kuti afuna akapikisane nawo pa mpando wa u speaker wa nyumba ya malamulo. paja timakamba zonena kuti ku parliament kuja mpando wa uspika akakhala nde kuti kukapikisana anthu kukavota tufuna wakuti wakutiyo nde wina aliyense amene ali ku parliament ko amene akuziva ngati aku- akuzithemba kuti ineyo ndikhoza kukapikisana nawo ali olandiridwa nde iwowa abwerano tsopano kunena kuti ine ndikufuna nkapikisane nawo pa mpando umenewo ndikuziona ngati ndikhoza ndithudi kukayimira mpando umenewo ndikukawugwira bwinobwino ndithu ayi zimenezotu ndi zimene akukamba kumafunsa funso lonena kuti nde mukuti akuchipani akutipo bwanji ku mcp ko akuvomerani inuyo a Sam Kawale kapena mwina akafuna Gotani Hara apite akapikisane nawo mwina ndi ena ndi ena akakupangani endorse akakupangani sapoti achipani chanu ayi kuchipani tikutero koma mayi Jessie Kabwila akamba zonena kuti chipani ndi chomasuka ndipo nchowavomera iwo akhoza kukapikisana nawo koma chabe kunena kuti sizoti chipani chikasapota ayi wina aliyense amene achokera ku congress afuna kukapikisana pa mpando umenewo ndiolandiridwa chomwe chikachitika nchonena kuti chipani chidzaonana kuti pali anthu angati ochoka ku congress awa a Kawale pali a Gotani Hara pali awa ndi awa ndi awa onsewa ifeyo nde kuti tikukasapotapo uyu chifukwa uyu ndi amene ali ndi mwina zomuyenereza pokamba potu akutero komano ndi nkhondo yayikulu kwambiri yomwe ikachitike ku parliament chifukwa chonena kuti pakakhala nde kuti a Sameer Suleman amenenso nawonso nde panopa pakadali panopa akujiya kutekwe kodi kudila kudila nkujiya nzosiyana komano akukupanga aku, warm up sopano kukonzekera zonena kuti yayi pompano ndikuonera dera ndakaka kundivotera ineyo ndejeni munamuvasa akuti kamogo kokha ndi kamene kakandisokoneze ku parliamentiko zina zonsezo palibe vuto ntchito tikayigwira koma mogo yekha ndi amene ndikudandaula fa udindo uzikandiletsa kutani kuchaya kamogo kuti eh, iwenso ndiwe iya yeah, pokamba potu akutero ndikukakhala kupikisana kumeneko ndipo chipani cha dpp ndi alliance yawo ija ndi achina aford ndi azidzaonana kuti wina aliyense support ipite kwa ndani ipite to kwa ndithuda amene uyu sameer suleman komano ndiye kuti kuzoza kuti pali a nankhumwa amene akuti afuna akapikisane nawo zimamveka zimphekesera kunjaku kunoti ata- atakweza manja basi kuti safunanso kukapikisana nawo mphekesera koma ndikhulupirira akapikisana nawobe pali nde kuti a sam kawale amenewa afuna kukapikisana palinso mkulu winanso wakuti kodi ndani kaya koma woyima pa yekha ameneyonso nayenso mp akufunanso akapikisane nawo kubwera nde kuti no amenewa sameer sulemani mwina tikhalanso tikuona ena ndi ena kuchokera ku chipani cha malawi congress party kuti mwina afuna kukapikisana nawo pa mpando umenewo funso kumanena zonena kuti ndi liti no limene kukachitika no zimenezi zosankha spika wa nyumba ya malamulo ndi pa 29 october 2025 tsiku lake ndi limenelo kukakhala ndi kuti no apita ku parliament kuja ndi kukasankha kuti okhe kunoku ndi amene tikumfuna ife ndi wakuti wakuti wakuti wakuti koma akakhala a dpp onse adagwirizana zoti tonse sapoti kayikhuthule kwa ndani kwa sameer sulemani kuti akhale spika wa nyumba ya malamulo nkhani ndi imeneyo ayi tikhala tikumangodabwabe kunena kuti kodi akawale a sam kawale muwadziwa inu timayamba tikuona kuti uyu kodi ali ndi kodi ali ndi zowayenereza akhoza kukwanitsa udindo umenewo hmm? kapena basi ndi zomangonena kuti nanenso ndimafuna nditatchukako kuti ndidapikisana nawo pa mpando umenewo eh? zimene tinaziona mu chisankho chimenechi choti ma president analipo ambiri ofuna kupikisana nawo kuti ena anutu mufuna cholinga choti kuti dzina lanu lidzangolembedwa kuti pa chisankho chakuti chakuti akuti akuti adapikisana nawo zambiritu kumaziona mwina motero ayi demokrase nde imeneyoyo iwowa ndi oti tawalandira akapikisane nawo aphungu akasankha munthu amene angathe mwina kukamuona kuti no ngoyenerera akhale pa mpando umenewu wa spika wa nyumba ya malamulo muli maganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma tikamaika maganizo amenewo osewalanso kulemekeza maganizo anzathu chofunikira kwambiri ena anu inu simunapange subscribe tapangani subscribe ka kuti nkhanizitu zizikufikani mosavuta akuti